salif keyita an ka foli b'i ye i nana bɔ voix de l'amérique la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ eh, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de y'i se états unis yan min ye n se états unis yan bon n denw de bɛ yan n mɛnna n m'u ye donc n nana b'u ye ka n sɛgɛn lafiɲɛ dɔɔni ka contrôle kɛ pour ma santé o diyara an ye kosɛbɛ an tun y'a ye wagati dɔ la i ye a fɔ ko eh, i bɛna dɔnkilida jɔ walima album bɔli jɔ a koɲa a bɛ di
n ma dɔn n tɛ dɔnkilida jɔ n bɛna album de jɔ parce que album a dɔnkili dɔnkili tan ni fila dɔnkili tan ni saba o ɲinini k'o melodiw ɲini k'o rythmew ɲini k'o o kumaw ɲini bon cɛkɔrɔbaya cɛkɔrɔbaya sera n ma o vraiment o énergie tɛ n na tugun quoi n bɛ se ka morceau kelen morceau fila kɛ morceau saba kɛ mais album o kɔni n tɛn'o kɛ tugun o diyara an ye an b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ eh, mali kɔnɔ nin wagatini ninnu na mun ye yefegew ye eh, nijuguya wale caman taara ka ɲɛsin u ma i ka fondation ani i yɛrɛ i bɔra ka welewele da caman kɛ a koɲa la bi mali la yefegew minɛcogo e nimisi wasalen don wa bon n nimisi ma wasa parce que halisa u bɛ u bɛ u bɛ sacrifier u bɛ u bɛ bɛ kɛ saraka ye mais n b'a dɔn euh, an ye baara min kɛ k'a ta a daminɛ tuma fo ka n'a bila sisan na a nɔ yera parce que fɔlɔ yefegew tun t'a fɛ u yɛrɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ ka association kɛ u tun tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ sisan u bɛ ɲɔgɔn fréquenter u bɛ to k'u mɔgɔ tan ni fila ye ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ tan ni fila plus u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka association former mais min y'a mais min problème ye min ye c'est que modibo an nana sɔrɔ ko dɔw de bɛ sen kan depuis lawale la o ka ca ni san ba kelen ye u bɛ o traité cogo min na o tɛ se ka dabila don kelen puis hali n'i b'o dabila o tɛ se ka kɛ ni faamaw tɛ mais généralement faamaw de bɛ saraka sugu nin bɔ saraka kirikira sugu nin bɔ donc hali ni i ko k'i bɛ a kɛbagaw minɛ i dan yɔrɔ dɔ ye i tɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se yen dossier bɛ se a bɛ bloqué a tɛ taa ɲɛfɛ
ee o diyara an ye kosɛbɛ salif keyita an bɛna i ka dɔnkilida fanfɛla la an b'a dɔn i bɛ dɔnkilida la a mɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ ee bi n'e ɲininkara e hakilila ye mun de ye mali dɔnkilidalaw ka dɔnkilida cogoya kan surtout denmisɛnninlakaw a bɛɛ bɛ ko kuntigi de la a ka kunkolo b'a dimi an ka mɔgɔw bɛ ka faga nord la bi segin waa kelen mɔgɔ dama min fara ni sanfɛ mɔgɔ waa kɛmɛ de fagala cent mille personnes an bɛ kɛlɛ de la o fo denmisɛnninw k'a fɔ de k'an bɛ kɛlɛ la n'u danna la ko b'i fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'i fɛ n b'i fɛ ka amour a ka ɲi mais an ka kɛlɛ nin fɔ moribo an bɛ kɛlɛ la dɛ e bolo tɛ kan ka fɔ ka se an tɛ k'a fɔ ka se u tɛ k'a fɔ ka se a dun bɛɛ bɛ kunkolo kuntigi de da k'a kunkolo b'a dimi n'a m'a fɔ ko problème bɛ yen problème tɛ dɔn dɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ olu kumakan tɛ taa yɔrɔ olu de kumakan bɛ taa olu de kumakan bɛ taa u k'a fɔ ko vraiment problème b'an na e problème b'an na moribo problème bɛ yen koyi ee o kɔfɛ salif an bɛ segin ka na hali bi an bɛna yefegew ka ko la hali bi an bɛ misaliya ta e yɛrɛ kan an b'a dɔn kuma bɛɛ i ka dɔnkili kɔnɔna la i bɛ i mansaw i b'u tanu kosɛbɛ mhm. surtout i bamuso i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de la
ah ne ba tɔɔrɔla parce que a fɔra ne ɲɛna cogo min na ne wololen ne fa ye n ba gɛn quoi a y'a gɛn k'a den tɛ ne ye ko parce que ale yɔrɔ si tɛ ne la ko ne jɛlen don ko ne ye min den ye ko a ka taa yen n mɔmuso de wulila a donna kunnikɛla sugu bɛɛ ma dɔw ko ko nin nafili nin kɛ tan ou bien a faga i i i nin b'i bolo i ka t'i ka cɛlasigi kɛ ka ɲɛ a ma sɔn ne mɔmuso de wulila ka taa ne ba nɔfɛ ka na k'a jagoya don so kɔnɔ k'i tintin a den kan donc k'a ta o don ma fo ka n'a bila bi la a ma fo ka taa bila saya ma a ma a ma don da don kan sɛgɛn la don o don don o don don o don a bɛ a bɛ a bɛ tɔɲɔ ne nɔfɛ fo ka taa ka a ni minɛ don min na sɛgɛn ma ban parce que après ko dɔw donna la ɲɛngoyaw ni fɛnw donna la mais ale tun bɛ si duwawu ta de la ne bɛ cogo min na ne ba bɛ cogo min na bɛɛ bɛ ten bɛɛ ba bɛ ten o de kosɔn n ko musoya muso mɔgɔ kana muso mina manamana minɛ kɔ ee an y'a mɛn fɛnɛ n'an ma fili k'a fɔ ko i yɛrɛ ka parcours kɔnɔna la i ye gɛlɛya caman ye dɔw ko ko i ka wagati dɔ kɛra ko i ni eh, fatɔkɛ dɔ tun bɛ si sugu kɔnɔna la kuma in i bɛ se k'a baro b'an ɲɛna tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ bon tiɲɛ don
ala de ko tiɲɛ don parce que ne ne gɛnna ka bɔ ekɔli la n gɛnnen ka bɔ ekɔli la n taara n ba n kɔrɔmuso cɛ fɛ yen n kun lozelen bɛ yen bɔn cɛ y'a yira ko vraiment ale sara ale sara man ca ale sara man ca ni n bɛ se ka taa taa yɔrɔ ɲini na ko n ka taa komi ale tɛ se ka ne balo komi n gɛnna ekɔli la ka ban bɔn ne y'a ye n kɔrɔmuso ni a cɛ bɛ ɲini ka bila ɲɔgɔn na n ye du bila n ye du bila n sira darisalamu n tun bɛ si kuluju la yen après n tilara n kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen halisa a bɛ yen ala y'a kɛ jɔn si ma halisa a bɛ yen n taara o ka so n sera o ka so o ye concours dɔ kɛ concours de moniteur moniteur ya a y'o concours kɛ a passera o la mais a passera o la don min na a m'a fɔ ne ye k'a passera concours la n m'a dɔn a filila a ɲinɛna a kan ka taa sini ɲɔgɔn a ko n ma bi ko salifu i bɛ taa yɔrɔ ɲini parce que ne ni n ka denbaya an bɛ taa an bɛ taa an ye nin concours kɛ moniteur ya concours la mais bɛ taa dugu nin na o tun bɛ yɔrɔ min na n sira bulon kɔnɔ n yɛlɛmana bulon kɔnɔ n yɛlɛmana bulon kɔnɔ dutigi dɔgɔnin dɔ tun bɛ yen n t'a tɔgɔ fɔ sisan a sara ko o tun bɛ taa n kama su ni su a ka yafa n ma k'a bɛ jɛ n fɛ k'a bɛ jɛ n fɛ f'a ka jɛ n fɛ de komi ne t'o fɛn suguya ninnu dɔn n t'a kalama ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne ma sɔn min kɛ n'a taara kolon de tun bɛ yen n bɛ sigi n bɛ kolon ta o bɛɛ y'a sɔrɔ i bɛ dɔnkili da non o y'a sɔrɔ n tɛ dɔnkili da la n bɛ dɔnkili da n tɛ dɔnkili da n bɛ n sigi n bɛ n sigi n bɛ kolon ta n bɛ n ja kolon ma a ma se n bɔra yen n taara fatɔkɛ de sɔrɔ a ye n ko n ka bɔ so kɔnɔ n bɔra so kɔnɔ n taara si sugu la sugu nin na n ye fatɔkɛ de ye fatɔkɛ b'i da a bɛ da karitɔn kan ne fana bɛ da karitɔn kan an ɲɛsinnen kun don bari dɔ la o y'a sɔrɔ ne ye kitari fɔli daminɛ n bɛ mɔriso damadɔ fɔ kitari la ni ni n taara dugu kɔnɔ ne taara bari kɔnɔ dɔ ye gitari fɔkan mɛn o yɔrɔ la don dɔ la ka n sama ka taa bari kɔnɔ n taara gitari fɔ yen u ye u ye wari bila n ka gitari foroko kɔnɔ n ka gitari kɔnɔ ni ni n nana ne b'ale sanba sɛndwisi la n b'a dɔn a tɛ dumuni mɛn n bɛ na ni sɛndwisi ye n bɛ sandwich d'a ma o y'a sɔrɔ n b'a sɔrɔ n mɛn'o la don dɔ la n nan'a sɔrɔ a ye n ka dilan da a ye n ka dilan da a b'a ka dilan da a bɛ ne ta da n'ale tora ɲɔgɔn fɛ ala la n ye san fila de kɛ yen mɔgɔ tɛ n yɔrɔ dɔn don dɔ la ne n terikɛ dɔ nana n nɔfɛ ko daramani ala y'a ka kalifa minɛ a la bi ko daramani a ko cɛ wuli an ka taa so n ma sɔn k'a fɔ a ye n ko n bɛ si sugu la a ko k'e bɛ si sugu la ne ko n ko ne tɛ si sugu la donc a ye n gɛlɛn don fajiri siri la yanni sugulatagalaw bɛ na joona ne bɛ sori ka bɔ a ye a solila ne ɲɛ a nana ne nɔfɛ ka taa ne ye dugu la mais fatɔkɛ nin n ye fatɔkɛ ɲini ka dɛsɛ ni n kɛlen ka dumuni sɔrɔ ala hinɛna n na wagati min na n ye fatɔkɛ ɲini n ma fatɔkɛ sɔrɔ n ma fatɔkɛ ye an y'a mɛn k'a fɔ ko i ko ko ni nimisa b'i la bi ko o ye o ye o kuma in tiɲɛ don wa mm, parce que ala la fatɔkɛ nin ne ma d'a la ni fatɔ don parce que a tun tɛ fatɔya kɛ ne na ne bɛ na n bɛna ne bɛna a sɔrɔ n bɛ sandwich d'a ma n bɛ dumuni d'a ma a bɛ n bɛna a sɔrɔ a ye n ka dilan dilan ka dilan a k'ale ta dilan n bɛ n d'a kɛrɛfɛ ka sunɔgɔ a tɛ wuli a tɛ n déranger a tɛ foyi kɛ an ye an ye wagati min k'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn mais ɲinɛ na n m'a ye n tun b'a fɛ ka hɛrɛ k'a ye n m'a ye eh, salifu o diyara n ye an bɛ segin an bɛna hali bi i ka dɔnkilida kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ nin wagatinin na k'a fɔ ko i ye hakilila kura ta ka na n'i ka jamana nafɛnw bayɛlɛma k'a tɔgɔ da ko nafɛn mun de don ani hakilila in nana cogo di modibo fɛn dumunta de ka ca mali la sisan bana sidɔnbali de bɛ ka bila mɔgɔw la dumuni fɛ fana dɔw bɛ yen sisan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ t'a sugu dɔn i bɛ na u b'a fɔ ko u bɛna u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka a diagnostiquer dumunifɛnw de don fɔlɔfɔlɔ la modibo an tun bɛ sunbara dun an bɛ datu dun an bɛ foronto dun an bɛ nin fɛn fɛn fɛn fɛn fɛn dun a tun tɛ mɔgɔ si bana olu kolo ka kɛnɛ na ka tɛmɛ an ta kan fɔlɔ mɔgɔw mais depuis nin nana cɛw bɔra cɛya la modibo dɛ n'an bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna u tɛ misi kɔ gosi bilen dɛ u tun bɛ misi kɔ gosi fɔlɔ k'a lada k'a kɔ gosi o tɛ kɛla sisan i b'a fɛn kuntannin duuru kɛ bu la misi misi bɔra cɛya la misi b'a dun a bɔra cɛya la donc o de kama i nana ni nafɛn ye o de kosɔn n nana ni nafɛn ye mun de b'a kɔnɔna la nafɛn ye nafɛn ye foronto fɛfɛ ani sunbala sunbara o de b'a kɔnɔ
mɛ ni a bɛ sɔrɔ mali fan bɛɛ wa walima a bɛ sɔrɔ cogo di bɔn sisan kɔni an y'a daminɛ a ma mɛn mɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a sɔrɔ teliya la i bɛ taa mɔfu la sisan a b'an bolo mɔfu la a bɛ magasɛn na mɔfu la an y'a bila an ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ mɔfu la k'o kɛ magasɛn ye a bɛna sɔrɔ yen an bɛna taa a madon mɔgɔw la pour que mɔgɔ k'a sɔrɔ ɛɛ i ko k'a bɛ mɔfu la mɛ mun ye sɔngɔko fanfɛla ye a bɛ sɔrɔ joli bɔn halala ani tɔw bɛɛ sɔngɔ ka kan an ma dɔ fara mɛ an ka fɛn b'a la parce que n'an b'a fɛ mɔgɔw ka dilan an b'a bɛn u ma de mɛ an b'a ye mali kɔnɔna la nin fɛn sugu caman bɔlen don mɛ caman ye ɲagami ye e ta ye halala don wa ne ta halala ne ma nin foyi ɲagami moribo ne ma nin fosi de ɲagami parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a n'o ɲagami tiɲɛlen don an b'a ɲagami fɛn dɔ la moribo wala a bɛ barama ko ka tɛmɛ safinɛ kan y'a dɔn o tɛ se ka nɔgɔ to yen kɔni mɛ mɔgɔ joli b'i bolo nin baara la muso bi naani ani damadɔ de bɛ n bolo cɛ min bɛ n bolo a bɛ taa cɛ tan na donc mɔgɔ bi saba hakɛ mɛ mun na i ye musow caya ni cɛw ye musow ka moribo non seulement musow ka baara ka ca an bolo mais musow kan ka bila baara la parce que doni min bɛ musow kun moribo a tɛ cɛ kun dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ musow u jijalen b'u denw na u b'u denw fɛɛrɛbɔ u bɛ fini tigɛ u ye dɔw de b'u denw ka ekɔli sara u bɛ nasɔngɔ bɔ u b'u yɛrɛ abiye mɔgɔ si tɛ u charge tɛ cɛ kun ne ye min kɔlɔsi n'u ma baara sɔrɔ u bɛ ko kuntan kɛ moribo an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ e ye dɔnkilidalaba ye salifu i b'a la a mɛnna kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ye nin kɛ wariko kama mɛ e ye nin kɛ mun de la bɔn paske n'a ma fɔ ko a bɛ yan a tɛ ɲɛdɔn ne ye nin kɛ de pour que mɔgɔw ka foronto halala dun ka fɛfɛ halala dun ka sunbala halala dun parce que sunbala filɛ nin sisan sunbala bɛ jabɛti kɛlɛ ne yɛrɛ bɛ faama dɔw dɔn olu tun bɛ sunbala ton kini kan dɔrɔn komi u bɛ sogo ton a kan cogo min na k'a dun jabɛti b'u la mɛ a ye jabɛti nin retarde u ye si sɔrɔ mɛ artisiw ka fanfɛla la an b'a ye k'a fɔ i bɛ cikan jumɛn lasela artisiw ma bɔn artisi ci filɛ an bɛ kɛlɛ la n y'a fɔ n k'an bɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ la fo artisiw k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ la u k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ la k'u ka mɔgɔw avɛti an bɛ kɛlɛ la parce que a bɛɛ bɛ kunkolo kuntigi de da k'a kun b'a dimi an bɛ kɛlɛ de la n'u m'a fɔ a tɛna dɔn kelen artisi ninnu n'i ye dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a don fɛn dɔ la i ye fila sɔrɔ a don fɛn dɔ la fɛn dɔ kɛ i bɛ se ka balo min na min tɛ misiki ye parce que min kɛra tɔw la o bɛ k'i la dɛ kasemadi lajɛ moribo walayi bilayi taala cɛ bɛ se dɔnkilida la ɛ a kan ka di sa w'a tɛ manamana dɔnkili da a ye kasɛti min feere mali la dɔ b'a a miliyɔn bi saba kan n'i ye miliyɔn bi saba n'i y'a multiplier par mille o joli ye a ka ca trois milliards o sara fantanya la pourquoi parce que u y'a ka kasɛti suɲɛ a bɛ kasɛti bɔ bi n'a ye kasɛti bɔ bi sinikɛnɛ a bɛ bɔn Côte d'Ivoire port la a bɛ bɔn Sénégal port la a bɛ port la a bɛ bɔn Laginɛ port la Libériakaw b'a suɲɛ bɛɛ b'a suɲɛ polisiw b'u ta sɔrɔ douanier b'u ta sɔrɔ gendarme b'u ta sɔrɔ faamaw yɛrɛ b'u ta sɔrɔ jɔgɔramɛw ni marakaw ni minnu bɛ kasɛti feere la bɛɛ b'a suɲɛ o sara fantanya la donc ne bɛ min fɔ musiciens ye u k'u janto u yɛrɛ la u laban kana juguya u ka dugawu k'an bɛɛ ye aw ka dugawu k'an bɛɛ ye an laban kana juguya parce que f'an ka an bolo mina fɛn wɛrɛ la min tɛ misiki nin de n'o tɛ misiki kɔni mali la kɔni fɔ ni ala ɲar'i ma Eh, salifu yani an ka kuma in kun cɛ an bɛna denmisɛnninlakaw fanfɛla la eh, mali denmisɛnnin dɔnkilidalaw i ko ko u bɛ eh, amuru dɔnkili da ka caya e bɛ welewele kan jumɛn las'u ma n'u sera aw ma bi k'aw k'u dɛmɛ e yɛrɛ bolo a bɛ se ka mun de k'u ye mali mako de b'u la moribo mali mako b'u la dɛ mali mako b'u la parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ waa kelen fagara mɔputi i b'a mɛn bi segin fagara gawo i b'a mɛn yɔrɔ min na mɔgɔ tan fagara mɔgɔ kɛmɛ fagara o bɛ kɛ tuma min na anw bɛ dɔn na boîte de nuit kɔnɔ an bɛ pan ka puruti la fo quatre heures du matin fo six heures du matin mɔgɔw bɛ pan ka puruti la segu mɔgɔw bɛ pan ka puruti la bamakɔ boîte de nuit bɛɛ falen don mɔgɔw bɛ k'i fa dumuni na ka sɔrɔ an balimaw n'an badenw bɛ ka faga eh moribo a n'i bila o pilasi la k'e e de somɔgɔw bɛ ka faga ou bien e denw de bɛ ka faga don o don e bɛ dɔn na n b'i fɛ i tɛ n fɛ n b'i fɛ i tɛ n fɛ mɔgɔ tɛ k'o ko kuma fɔ moribo a ka gɛlɛn
eh, salifu yani an ka baro wuli nin yɔrɔ la i ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun de ye ka lase malidenw ma bi bi in na
an bɛ kɛlɛ la moribo u k'i janto u k'i janto mali nin na parce que i m'a ye a tɛ fɔ mali nin de la n'i bɛ mali dan ko taa i ka so i tɛ gɛn yɔrɔ min na dɛ o ye faso de ye koyi n'an bɛ faso nin kɔnɔ an bɛ fiya an bɛ an b'an kaba wuli n'o de ye an faso de filɛ an faso de filɛ ni faso kunkanko wulila ee eh, i kana to kɔ dɛ n'i bɛ se ka kuma i bɛ kuma n'i bɛ se ka wuli i bɛ wuli i kɛ i se ye fɛn fɛn i b'o de kɛ
o diyara n ye kosɛbɛ salifu keyita an ka foli b'i ye nin tun ye salifu keyita mun nana bɔ an ye voix de l'amérique la modibo danbele voa banbara ale tɔgɔ la